D'éirigh le mná Chorcaí an tsraith a bhuachaint ach theip orthu aon dul chun cinn a dhéanamh i gCraobh na Mumhan nuair a chailleadar in aghaidh Chiarraí, Tiobraid Árann agus Port Láirge, i ngrúpa iomaíoch le Port Láirge agus Ard Mhaca, an n-éireodh leo teacht chucu féin i gCraobh na hÉireann? Ina gcoinne i bPáirc Uí Rinn ag an deireadh seachtaine bhí seaimpíní Uladh, Ard Mhaca. Brian Tyers agus Michelle Ryan atá i mbun tráchtaireachta.
Shauna Kelly atá curtha aige Corcaigh ar Aoife McCoy. Sin é, agus sin an rud, an cheist a bhí ann roimh an gcluiche, cé a bheadh ag marcáil Aimee.
Tá sí istigh arís anseo, Aimee Mackin, tarraingt eile agus cad eile a bheadh ann ach cúl i gcúinne barr an líontáin. Tá sí seo marfach. Bhuel, tá sí thar n-ais, a Bhriain, sin an rud, agus is. Is cad é mar chríoch air sin? Sin an buntáiste a bhaineann leis an bpreab agus imir freisin. Bhí pas curtha chuici, ní raibh éinne in ann í a stopadh. Bhí sí chomh nádúrtha ar an ruathar sin agus bhí sí ag féachaint suas. Ní raibh ach cúl ar a hintinn, gan amhras, ansin ba chríoch den scoth. McCambridge tar éis í a leanúint. fós aici. Áine Terry O'Sullivan, tá an iarracht san níos fearr, tá baol cúil anseo go deimhin ach an trasnán glanta, scór breá. Aimee Mackin agus é buailte gairid ach buailte istigh, bhuel calaois ansan ar Caroline O'Hanlon anois mar sin. agus tá sé á rá gur deineadh calaois uirthi agus tá cic éirice ag teacht anso d'Ard Mhacha agus nach ait é. Bhí Aimee Mackin ag tabhairt fé phointe do thiteann a hiarracht gairid. Bhuel, ní fhéadfadh sí dul soir siar ó thuaidh ná ó dheas ansan. Agus ar deireadh thiar, Aimee Mackin, atá go maith chucu san, tá sí go diail chucu san, cúl eile d'Ard Mhacha. Bhuel, de ghnáth, cuirfear, chuirfeá do theach air sin, í a chur isteach sa líontán, den líontán, bhuel, féach air sin, sin críoch, críoch den scoth ó Aimee Mackin arís agus, you know, cruthaithe ag Caroline O'Hanlon. Marley dul isteach mar lántosaí. Teacht aneas Kelly Mallon arís. Titfidh gairid má tá ach tá botún bhuel má ba bhotún é agus seo 'san tuilleadh tá an tríú cúl fachta aige Aimee Mackin. Sin dochreidte nach bhfuil a Bhriain cúil gleoite arís but caithfimid féachaint air sin. An an seans a bhí ag Kelly Mallon é sin a chur thar trasnán agus rinne Sarah Murphy go maith ach ar an drochuair tháinig sé amach i dtreo na n-imreoirí Ard Mhacha agus cé eile a bhí ann?
Buailte gairid aige Sadhbh McGoldrick. Ait go leor tá Aimee Mackin thiar ag cosaint i láthair na huaire Emma Cleary ach sin sár-scór ag Emma Cleary, sin 1-3 sa bhfeachtas anois aici. éalaithe chun cinn ina púca, teacht laistigh den gcéad duine Aimee Mackin ar an leathchiorcal ansan lena ciotóig agus a leithéid de fhreagra, pointe nótáltha ag Ard Mhacha. Agus seo chugainn ar an bhfrithionsaí Emily Druse agus tá an luas anois aige Mackin chun díobháil a dhéanamh. an pheil seolta isteach pas álainn chomh fada le Aimee, tá Mallon laistigh, tabhair dom é sin, arsa Kelly Mallon, an pointe tógtha bhuel, sin gluaiseacht an lae dar liomsa. arís gan aon fhonn orthu fanacht don gcic saor, tógtha. go tapaidh agus déanta go deas ag Aimee Corcoran isteach go dtí Quirke. Seo chugainn Aimee Corcoran arís. An féidir an duine deireanach a chur di agus tá sé bainte isteach sa chúl! N'fheadar arbh í Aimee Corcoran nó Leah Hallihan cé air a bhronnaimid an cúl ach cúl do Chorcaigh. Cúl, cúl tábhachtach agus cúl maith. Ceapaim gurb é Leah Hallihan leis an teangabháil deireanach. Féach air sin ar Aimee Corcoran ag briseadh isteach agus, sea, tháinig, tháinig. Féach air sin arís. Tháinig an liathróid trasna, sin é go díreach. Leah Hallihan, cinnte.
Yes, leis an teangabháil. Agus cad é mar tionchar a bhí aici ar an gcluiche ó tháinig isteach. Caroline O'Hanlon. Seo agaibh í Bláithín Mackin díreach ag tabhairt fén dá phointe agus an bhfuil an bheart déanta aici! Scór dhá phointe aige Bláithín Mackin. go bhfuil sí inniúil ar imirt ag an leibhéal seo anois, an raibh réabadh roimpi i gceist ansan, ní raibh, agus away le Grace Ferguson, an líne leathchúil seo ar fheabhas ar fad ag Ard Mhacha, an bhfuil cúl déanach! Tá go hálainn ar fad neadaithe sa chúinne ansan, is dóigh liom gurb í Caroline, Caoimhe McNally a chríochnaigh. Sin é go díreach. Féach air sin. Na huimhreacha, bhí siad ann d'Ard Mhacha, ní raibh siad ann do Chorcaigh agus scaip siad an liathróid. Tar éis dóibh gan teacht as an ngrúpa anuraidh, tá an-thosach curtha acu le feachtas an ghrúpa i mbliana. I thought the first half we came out with good momentum, good intent.